some the JPAC ị bịa na the whole content creators e nwe na south east mhm. ma ndị base at home ma ndị base this place eh? in fact ma ndị base abroad ọ ngịnwa bụ a particular person aka n'ọnụ I'm just need one single word to summarize everything. Okay.

and a bịa na social media niile the reason why they call me FBI bụ na m bido ịchụ gị ma achụru gị n'isi na m chọrọ ịchụ gị inweta details gị aghara m ahụ ma achụ gị nweta gị one adị m chọkwa na ịkwụsị gị n'ihe ọjọọ ahụ ị na-eme ma akwụsị gị it will take time so people na-afụta m as a threat as a threat that na m gbaana gị na video kịta o nwesị most of the ndị eze nwaanyị na-atụ m egwu because gịnị m gbaa gị na video gwa gị ndị eze nwaanyị na-atụ gị egwu yes acclaimed eze nwaanyị because nwaanyị anaghị abụ eze nwaanyị anaghị abụ eze no acclaimed eze nwaanyị ha na-atụ half of them na-atụ m egwu na because gịnị m bupụta gị gwa gị sị gị emezina ihe a the next thing government na-awatch m government officials na-awatch m senators na-awatch m governors na-awatch m m post ihe taa they will be the first people to watch but they will not use their account mm. yes. so i might yes. have so much enemies because of ndị m gwagoro sị ha kwụsị na ihe a unu na-eme ihe a jọrọ njọ followers ha fụzi ebe ọbụla m postụrụ ihe m kwugodi congratulation ha sị gị idiot onye ọbụla nkere a sị gị idiot anyway belefes mụmụ ihe na-ekwesịghị ịbụ nsọ ibechakwa ihe niile akwa JPAC kakwa ihe niile nọ na internet nwebe contact inwe contact nke ọ bụrụ na m nwere i nwere contact ebuildigo m contact a bụ trust i nwere contact nke a dị amịa mba ga-ada m aka ebuildigo m contact for 15 years ago okay checkie o nwego millionaire ma ọ billionaire mụ na ya dị na mma nwere ike ịnụgo na ya na JPAC esere okwu because gịnị I know how to build contact I know how to safeguard contact I know how to build trust people na-asị na ife na-acause ya because you know how to manipulate people that na It's in a never- like eh, it's in a never- oh, they, they are wait they, most of them na-afụ gị as a sycophant that is only na praise ndị nọ na power ka o wee nweta ife n'aka fa no ifefe imela understand but a bịa na in reality that na you are not supposed to be trusted or ife a lot of people believe ife na-adịba bụ anya ọkụ okay ị fụ mụ na onye a ọ na-ewe gị iwe envy ị fụ mụ na Seahorse ọ na-ewe gị iwe because ya cross wu gate be Seahorse ị fụzie mụ na Seahorse ọ na-ewe gị iwe ya na-ajụ sị o nwere ọgwụ this boy ji abanye ime ị bịara na JPAC maka penetrate ị fụ m na senetọ ọ na-ewe gị iwe kedu ihe were ewere gị this is a destiny that na o nwere of i am the one gbapụtara my mother six months salary e ji ya n'ụgwọ As a Your se- mom? yes as a civil servant gọọmenti ji ya ụgwọ Ah, mba ya ah, my mother ejekọta n'ije jegide ije jegide ije ka a kwụọ ya ụgwọ ahụ at gratuity ka a kwụọ ya gratuity during the time of Peter Obi jegide ije a na-abịanyụ the thing na-abịanyụ the thing mana ego ahụ erelizighị ego ahụ ọ mụnwa bara ọfịs a gwara gị ọfịs ọbụla dị hard jee tagide enta dị ya mgbe a dị ọfịs jegide ije break ye the yoke e were maka mụnwa kwụọ my mother gratuity before ọ nwụọ so ọfịs dị unless na ọ bụ ọfịs gọvanọ sekuriti ji egbe sekuriti dịgwe dị ya achọọ m onye m na-eso wee baa nọmba one bụ ihe ga- ihe na-eme some people in life bụ inferiority complex you don't believe in yourself you always see yourself as a nobody mgbe ọbụla i ji fụ onye ọgaranya umemiri amapụ gị fịọm ka umemiri amapụ gị ọ ọbụla hụ mmadụ ọrọ mmadụ ka ọ bụ mgbe ọbụla i ji wee fụ ma- mgbe ọbụla ị na-atụ egwu ị buru ụzọ nwegoro self defi- defeat ị fụ mmadụ ozugbo ị na-asị "Hey, na ma m na m jekwuru onye a na ya akụsụ m ozugbo anyị na-eche datị mgbe anyị na-arụ steji ọrụ steji mc na steji mụ na my friend cardinal na-eje hustle na steji m gwa cardinal sị na I will make 100,000 today ọ sị na i ji ọgwụ sị watch and see

ọ bụrụ ihe ndị Igbo na-akpọ ya ibobo n'iru nke m enweghị dibia ya-arụrụ m ọrụ yes I don't believe na dibia ya-arụ mụnwa bụ dibia n'onwe m dibia ya akụwu m ọgwụ the only thing na-eme ka dibia kụọ m ọgwụ na-agada abụ na m bịa bịa soilia aka m n'ihe ọjọọ ị kụọ m ọgwụ ọ nwere mgbe a na-e-threaten m sị ya ee akwụdara zugo threaten m na ọ ya-atụ m n'ara sị ya ị da-enye m 7 days 7 days dị far nye m 2 days and for the mouth na i mepego ọnụ wee sị m na i nye m seven days ama achụ gị ọsọ chụfuo gị na Anambra steeti na yes m na-eme gị ihe arahụzi ụra today what is happening akwụnara tuga dara ahụzi be mgbe ka izi bịa bido i-threaten m mgbe ahụ bifo o wee ghọtazi onye mbara m dị cool bịazie na-emezi ka o metazie m enyi which Eke Hit is a very nice guy or a man who trying to survive, you know, you want to switch into Dibia content. What do you mean by Dibia content? Why I say Dibia content is, yeah, when they put at all, I didn't know. Okay. Wani mai mana ma bai kai dinde kun ka ta ku yi yi. Mana ya powerful dibia ko. Dai ne na ngi ba sa arsa ya ma futa sai dibia content. Wana chokwa e mana e kai tibu the last person. The last person batara social media ko da ko buru ku ike. Mana batara this is unfortunate. Yes. ọ bịaziri iburu ike ike buru ya mana o butere obere ọ buteghị ya. ọ bịa- ọ bịara ibute ya mana ekweghị ndị mmadụ amarago ihe mgbe ahụ ị ghọta ọ wa ndị butere ego gboo gboo ndị jigasị tara the first person butere ịntanetị ahụ Chi Marine Temple